Цӏыхухэр дунейм къызэрытехьэрэ зэгъусэу псэуныр, гуп-гуп зэрыгъэхъуныр я хьэлу къокӏуэкӏыр. Аращ ижь пщӏондэ къэралыгъуэ яухуэу щӏыщытар. Къэралыгъуэ жаӏэу куэдрэ зэхыбох. Ауэ сыт ар зыӏысыр? А псалъэм сыт къызэщӏиубыдэр? Наукэм зэрыжиӏэм теухуауэ къапщту щытмэ-щэ, къэралыгъуэ жыхуиӏэ ӏуэхур зихъуэжурэ къекӏуэкӏащ. Ар занщӏэу нобэ зэрызытетым хуэдэу ахуэдэу зиухуауэ щытаӏым псом дей. Къапщтэмэ, япэрауэ къэралыгъуэр уиӏын щхьэкӏэ, псалъэм щхьэ цӏыхур зыгуэркӏэ зыпыщӏауэ, народ жыхуаӏэр-щэ? е бзэкӏэ зыпыщӏауэ, е хабзэкӏэ зыпыщӏауэ, е зы щӏыпӏэ зыщыпсэу зыпыщӏауэ, ахуэдэу ар уиӏэн хуей япэрауэ. Абы нэмыщӏ япэрей зэманым къэралыгъуэ къыщыщӏидзу къыщалъытэр япэ дыдэу цӏыхум къахэкӏыу хэт нэхъыжь, хэт хабзэ зыухуэнур, сэ сщӏэрэ, хабзэм и унафэщӏу хэт тетыныр, итӏанэ абы къыпыщӏау зыхъумэныр, цӏыхури пхъумэну, хабзэри пхъумэну, мис ахьэ псори зыхэту, щызыхыхьу, псори яӏэу, Къыщыхъуа моментым де мис абщыгъуэ къэрал зыхуэхьэсау къэхъуау убж хъуну. Ар щӏэныгъэм зэрыжиӏэм хуэдэу. Япэ дыдэу нджи къызэрекӏуэкӏари ара, япэщӏыкӏэ цӏыхур зыгуэрурэ зыхыхьэт, нэхъ лъэпкъ нэхъ мащӏэ хъухьэр нэхъ лъэпкъышхуэхьэм къабгъэдэту е зыгурыӏуэрэ зыхыхьу е зауэ-банэкӏэ зыхыхьу, дэхуэдэуми сытми зы хабзэ яӏэу, зы унафэ зыщӏынхьэр е зы пащтыхьу, е зыхыхьурэ демократие жыхуаӏэ ӏуэхум хуэдэу зыгурыӏуэрэ зыхыхьу, сытми ахуэдэу къригъэжьауэ щытауэ ара къэралыгъуэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапӏэр фокӏадэм и зыращ. Дауикӏ абы щхьэусыгъуэ иӏэщ. А щхьэусыгъуэр наӏуэ пхуэщӏынущ тӏэкӏу тхыдэм уриплъэжмэ.
Минрэ щибгъурэ пщыкӏуий гъэм, мартым и пэщӏэдзэхэм Владикавказ щызэхуэсащ бгырыс, мис мы Кавказ Ищхъэрэм бгырыс лъэпкъ исхэм я интеллигенцэр. Абы яхэтащ Къэбэрдейми Балъкъэрми щыщу щӏэныгъэ яӏэу, хабзэ яхэлъу, псалъэм папщӏэ, Куэцэ Пщымахуэ яхэтащ абы, абы Басият Шэхъановыр яхэтащ. Мис а зэӏущӏэм къащтауэ щытащ мис мыхуэдэ ӏуэхугъуэ бгырыс лъэпкъхэр. я зэкуэтыныгъэ общественнэ хуэдэу организацэ къызэрагъэпэщащ, абы дагъыстэнхэри зэхыхьащ. Зэхыхьэри унафэ ящӏащ майм и пэщӏэдзэхэм ди съезд едгъэкӏуэкӏыну. Бгырыс лъэпкъыу мы Кавказ Ищхъэрэри Дагъыстэнри зэхэту. Ахэр зыхуейр зыт. Мы Кавказыр, Ищхъэрэ, Кавказ Ищхъэри, Дагъыстэнри Россием къыхэмыкӏыу, Россием хэту, федеративнэ республикэ жыхуаӏэм хуэдэу ящӏу щытмэ, абы нэхърэ нэхъ зыри яхуейтэкъым. Арат зыхуейр. Ауэ а ӏуэхур ахуэдэу хъуакъым, большевикхэр къыхыхьащ абыми, октябрым и тӏощӏрэ тхум. Иныкъуэми революцэ жаӏэ, иныкъуэми переворот жаӏэ. Мис ахуэдэ ӏуэхугъуэр къэхъури, къагурыӏуащ большевикхэм я гъусэу мис а зи гугъу тщӏа къарухэр зэрымылэжьэфынур. Майм пщыкӏузым минрэ щибгъурэ пщыкӏуй гъэм Бгырыс республикэ зыфӏащар абде нахуэ къыщохъур. И абы теухуауэ дипломатхэм, къэралхэм, Италиер, Россиер, европейскэ къэрал псоми ӏуэху у ар хъыбар ирагъащӏэ. Дэ мис мы Кавказ Ищхъэрэмрэ Дагъыстэнымрэ дэ зы къэралыгъуэу, Россием дыкъыхэкӏыну дыхуейщ ар. Шэч хэлъкъым абы Россием ар зэримыдэнур Россием нотэ яхуригъэхьащ, Германие, Герман правительствэм, Тыркум хуригъэхьащ. Ауэ а зэманым гражданскэ зауэр екӏуэкӏырт. Мыбы Деникин къэкӏуащ, Деникиным а республикэр зэтрикъутащ. Революцэр иухащ минрэ щибгъурэ тӏощӏ гъэм, мартым, советскэ власти зэфӏагъэувэжащ Къэбэрдейм. Иджы ар къэралыгъуэ пщӏын щхьэкӏэ, абы зыгуэр къызэбгъэпэщын папщӏэ власт ухуейщ. Ар зэфӏэзыгъэкӏын, унафэ зыщӏын. Мис ахуэдэу ревком жари хахри илъэс ныкъуэкӏэ ревкомым ахуэдэу щытащ. Илъэс ныкъуэкӏэ ревкомым иригъэкӏуэкӏащ властхэр итӏанэ советхэр хахыу щӏадзэми власт советым. Ахуэдэу. А лозунгыр мис а властыр абы яӏэрыхьащ. Яӏэрыхьэжащ, яӏыгъащ а гражданскэ зауэм щӏидзэным ипэкӏи иджы ягъэзэжащ. Мис абдей ӏэмал имыӏэу къэралыгъуэ ухуэн зэрыхуейр наӏуэ мэхъур. Мыбдеж къыхэгъэщын хуейщ, иджыри граждан зауэр екӏуэкӏырт. Февралым и плӏым минрэ щибгъурэ пщыкӏубгъу гъэм Орджоникидзе къыщыпсэлъащ Шэшэн Къэхъуэшэжам Ингуш лъэпкъым бгырыс. Ингуш лъэпкъым я съезд щыӏэу. А съездым къыщыжиӏауэ щытащ, Дэ Советская автономная республика фытщӏащ, жи. Абы щыгъуэ Бгырыс Бгырыс республикэ. Ар жыхуиӏа Бгырыс республикэр щыӏэт. Бгырыс республикэр куэдрэ щыӏакъым. Зэщымыщ лъэпкъхэм я зэхуаку зэныкъуэкъуныгъэ къыдэхъуащ. Нэхъыщхьэу щӏызэгурымыӏуэфыр щӏырат.
Сентябрым ВЦИК-м къыдигъэкӏащ постановление. Сентябрым и зым, минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ зы гъэм, Къэбэрдей Къэбэрдей национальный округыр Бгырыс республикэм къыхокӏри,

Хьэ занщӏэу республикэ жыдмыӏэрэ? Мис абы тӏэкӏу игъэгупсысахэщ абы хэтхэр. Атӏэ абы щыгъуэ унафэ ящӏащ. Мыбы Сталиныр щыӏэщи, Сталиным дыкӏуэнщ дечэнджэщынщи, абы и унафэм Дытетынщ, жари зэгурыӏуащ абыми. Етӏуанэ махуэм Къалмыкъ Бетӏалрэ Сталинрэ зэхуэсри, Сталиным къажриӏащ. Цӏыху бжыгъэкӏэ фыкъикӏыркъым. Ну, ар цӏыху бжыгъэ уиӏэн хуейт абы. Нэхъ мащӏэ дыдэу зы миллион нэблагъэ. Аращ сентябрым и зым ӏуэхушхуэу къэхъуар. Къэбэрдейр бгырыс республикэм къыхэкӏщ абыми, езыр щхьэхуэу Къэбэрдей автономная область хъуат. Ар и статусри нэхъ инщ. Ар мыбдеж жысӏэну сыхуейт, а бгырыс республикэм Къэбэрдейри Балъкъэрри округыу хыхьауэ аращ. Адыгэ округ, Балъкъэр округ. Амыхъумэ ахэр зэгъусэу хыхьаӏым. Адэ абы ипэкӏэ, абы ипэкӏэ Нальчикский округ щыяӏэм щыгъуэ, Нальчикский округым Балъкъэрхэри хиубыдащ. Ар щымыӏэжым, щхьэ, щхьэхуэ хъущ абыми щхьэхуэу ахэр хыхьащ. Къэбэрдейр япэрауэ зэи я ӏуэхур зэхэкӏыу ахуэдэу уэ мыращ, мыра жаӏэу щытакъым. Зэкъуэшитӏыр зы унагъуэм зэрисым хуэдэу Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ ахуэдэу псэуахэщ. Къэбэр, Балъкъэр зыгуэр хуейм Къэбэрдейм къакӏуэу, Къэбэрдейр зыгуэр хуейм Балъкъэрым зыхуагъазэу. Ахэр зэкъуэш, мис ахуэдэу зэдэпсэуахэщ. Къэбэрдейр къыщыхэкӏым, дэри дыхэкӏынущ, жари, Балъкъэрыр къэува. Сыт щхьэкӏэ? Къэбэрдейм къыхэкӏамэ, Балъкъэрыр дэнэ здэкӏуэну? Гъуэгу щыӏэм Къэбэрдеймкӏэ кӏуэцӏрыкӏын хуейщ. Бэзэр щыӏэм Къэбэрдейм кӏуэн хуейщ. Нэгъуэщӏ щыӏэм Къэбэрдей. Сыт мобыкӏэ дэнэ уздэкӏуэну? Владикавказ лъэныкъуэкӏэ. Ар зы экономическэу къапщтэу щытмэ, Балъкъэрымрэ Адыгэмрэ зэпыщӏа. Ауэ абы япэщӏыкӏэ жаӏащ, дэ дыкъыхэкӏыну дыхуейщ, докладная запискэкӏэ, Гемуевымрэ Мухьэмед Энеевымрэ докладная запискэ Москва ятхауэ щытащ. Дэ дыкъыхокӏ, Бгырыс республикэми щхьэхуэу, къэралыгъуэ щхьэхуэу. Ар абы яджащ ар. Дауэ зэрыхъуну мы Балъкъэрри щхьэхуэу къыхэкӏыу щытмэ, дауэ псэуа хъунухэ. Абы щыӏэхэми къагурыӏуэрт ӏуэхур зыу. А псом хуэмыдэу мыбы щыӏа Народный комиссариат по национальностыр хьэзырт ар поддержать ищӏыну Сталину. Мис а балъкъэрхэри щхьэхуэу къызэрыхэкӏыр. Ауэ мыбы абы я представитель щыӏэт, Муромцев жари. А Муромцев куэд фӏыуэ мы Кавказыр зыцӏыхут. И абы итхащ докладной ЦК-м. Балъкъэрыр къыхэкӏ хъунукъым. Ар абы и докладнойми фӏыуэ щыгъуазэ защӏагъэнущ, мис а ӏуэхухэр къезыхуэкӏ, а ӏуэхухэр зыгъэзащӏэхэм. Икӏэм-икӏэжым зэгурыӏуащ Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ зэгъусэу Российскэ Федерацэм хыхьэн хуейщ, жари абы и постановлениер Январым и пщыкӏухым минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ тӏу гъэм къытехуащ. Декабрым и тӏощӏрэ тӏум къыщыщӏэдзауэ щэщӏым нэсыхункӏэ минрэ щибгъурэ тӏощӏрэ тӏу гъэм Объединительный съезд екӏуэкӏар. Мис абдеж Къэбэрдей-Балъкъэр автономной область щыхъуар.
Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ зэгухьа иужь областым зиужьын щӏидзащ. Абы и щыхьэтщ минрэ щибгъурэ щэщӏрэ плӏы гъэм, щӏышылэм и щым, Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш ӏуэхум зегъэужьынымкӏэ теухуауэ иӏэ ехъулӏэныгъэхэм папщӏэ Лениным и орденыр къызэрыхуагъэфэщар. Правительствэм, ди унэм и Правительствэм и гупэм пхъэрэ гъущӏрэ зэхэлъу ящӏ зы трибунэшхуи,

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэм зэриужьам теухуауэ жыпӏэмэ, иджыри зы ӏуэхугъуэшхуэ къэхъуауэ щытащ минрэ щибгъурэ щэщӏрэ хы гъэм, дыгъэгъазэм и тхум. Мэзкум къищта унафэм ипкъ иткӏэ Къэбэрдей-Балъкъэр автономнэ областыр Къэбэрдей-Балъкъэр автономнэ советскэ социалистическэ республикэ ящӏауэ щытащ.
Къыбощтэж узыхуей ӏуэхугъуэри, уэ уи лъэпкъым зиужьын щхьэ, уи лъэпкъым и культурэм зиужьын щхьэ, Уэ театри уиӏэнумикӏ сэ сщӏэрэ, уэ правительствэ уиӏэкӏи уи правительствэм решать ищӏын хуей ар. Ищӏу щыта? Ищӏу щыта? Шэч хэмылъу а Российскэ Федерацэри къыдэӏэпыкъурт, псори къыдэӏэпыкъурт, ауэ мыбы властные полномочия жыхуаӏэр иӏэт. Куэд къыдиту щытащ а республикэм. Шэч хэлъым абы куэд къыдиту зэрыщытар, ауэ псом хуэмыдэу иджыри сыкъытеувыӏэнур абы. Абы къыдитам нэхъ нэхъ къэдгъэсэбэпу щытар лъэпкъым зэрызиужьын, лъэпкъым и ӏуэху зэрыдэкӏын, лъэпкъым и культурэм зэриӏэтын, лъэпкъым и тхыдэр зэраджын, мис ахэм нэхъ тегъэщӏауэ щытар. Мис абы нэхъ нэхъ. куэд къыдиту щытащ. Апхуэдэурэ Хэку зауэшхуэм щӏидзэри, Совет Союзым и лъэпкъхэм я къуэту, адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ бийм пэщӏэтащ. Ауэ зэрытщӏэщи, минрэ щибгъурэ плӏыщӏрэ плӏы гъэм балъкъэрхэр адрей лъэпкъ куэдым я гъусэу я Хэкум ирашауэ щытащ. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ хы гъэм балъкъэр куэд Къэбэрдейм къагъэзэжауэ щытащ. Псалъэм папщӏэкӏэ ахэр кърахуэкӏыу абы щыгъуэ, абы щыгъуэ ирагъэгъэзэжу, сыту ахуэдэ бэлыхь хагъэттэкъым. Псоми ящӏэрт, щӏэх балъкъэрхэр къагъэзэжынущ. Сэ сощӏэж, псоми ди де балъкъэрхэр мис апхуэдэу къыщыкӏуэжам щыгъуэ, благъэ зиӏэми я благъэм де щыӏахэр. Ар ныджы илъэс апхуэдиз дэкӏа иужьчӏэ уеплъыжмэ, а ӏуэхум нэгъуэщӏу уоплъ. Абы сабийуэ хиубыда балъкъэр щӏалэхэм ар ягу къэкӏыжмэ, ягу къызэфӏуэн хуейр. Сыт щхьа жыпӏэм, гугъу ехьу щытащ, а гугъу ехьыр адыгэхэми даӏыгъащ. Мис абы шэч хэмылъу а гуузрикӏ, а бэлыхьри тӏэкӏу тӏэкӏунитӏэ, мыхъуми тӏэкӏунитӏэ нэхъ щхьэщахауэ къыщӏэкӏынщ. Щӏыр а зэманым балъкъэрхэр ираша иужькӏэ районхэр, Балъкъэр зэрыса районхэр адыгэ районхэм къыгуагъэхьэжащ. Приэльбрусьер Грузием иратащ сэ сщӏэрэ. Мис ахэр къэкӏуэжа иужькӏэ минрэ щибгъурэ тхущӏрэ блы, тхущӏрэ и гъэхэм псори зэтрагъэувэжар. Итӏанэ сэ иужь дыдэу Мэлбахъуэ Тимборэ и докладым сыздедэӏуар съезд щыӏащ мыбы Народов Кабардино-Балкарии жери, абы къыщыпсалъэм жиӏащ мыпхуэдэу. Центрым зы сом балъкъэрхэм щхьэкӏэ мыбы къригъэхьамэ, дэ ди бюджетым къитхри зы сом щӏыдгъуащ. ӏэщ е сэ сщӏэ колхоз восстановить ящӏыжыным, итӏанэ хасэнкӏэ, здэщыпсэункӏэ яхузэфӏэкӏ къагъэнаӏым. Университет къапщтэм япэ дыдэу щӏагъэтӏысхьэу щытар абы къикӏыжа щӏалэгъуалэхэр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, ахэр ахуэдэу я гугъу ехьу псэуащ, еджапӏэ ахуэдэу иуа ягъуэтакъым дахэ-дахэу. Мис ахэр ящӏу щытар, мис ахуэдэу зэхущыту щытар.
Республикэм а зэманхэм зауэ нэужьым иужьрей илъэс зыкъом республикэм Дауэ зэрыжаӏэр урыскӏэ гигантский шаг, хуабжьу кӏуэта зиужьа и теплъэр къыпхуэмыщӏэжыну жыхуаӏэм хуэдэу. Промышленностри къащтэ, мэкъумэш хозяйствори къащтэ. Образованиери къащтэ, медицинэ ӏуэхурикӏ къащтэ. Сыт и лъэныкъуэкӏэ зиужьащ республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым? Къэбэрдей-Балъкъэрым унафэщӏу яӏахэр щэ акъылышхуэ зиӏэ цӏыхут. Зауэ нэужьым щэ, сэ зауэ нэужь лъандэрэ сощӏэ а щылэжьахэр унафэщӏу. Мыдэ нэсри къэзыгъэзэжа жыхуаӏэм хуэдэ щэ акъыл зиӏэ, щӏэныгъэшхуэ зиӏэ, лэжьыгъэкӏэ хуэӏэзэу, къагупсысу зыкъомикӏ щӏэуэ. Сэ культурэ сызыхэтамикӏ зиужьа. Сыт щхьа жыпӏэмэ унафэщӏу диӏахэр зы къэмынэу къыздэӏэпыкъут. Сыт хуэдэ? ӏуэху къэзгъэхъеймикӏ, лэжьыгъэшхуэ щӏэздзэми къыздэӏэпыкъут, къыздэӏыгът. Ди республикэм иса унафэщӏ илъэс тӏощӏрэ пщӏым щӏигъукӏэ Мэлбахъуэ Тимборэ зауэшхуэми хэтауэ, ди университетыр сэ адрей

Электровакуумный завод, заводым щащӏу щытащ космический корабльхэм трагъэувэ прибор. Мэкъумэшым хуэлажьэу куэдым я цӏэр къэрал псом къыщащӏащ, щацӏыхуащ. Нартыху, нартыху къэгъэкӏынымрэ зехьэнымрэ, абы нэмыщӏкӏэ хадэхэкӏ мыӏэрысэ сыт, адрей кхъужь.
Ефэнды Джылахъстэн и нэгу куэд щӏэкӏащ. Ди республикэм зэриужьам теухуауэ куэди ещӏэж. Ауэ псом хуэмыдэу ар щыгъуазэр илъэс тӏощӏрэ плӏы хуэдизкӏэ щэнхабзэ зытелэжьаращ. Зы къуажэ цӏыкӏуи зы къуажэ ини къэдгъэнаӏым, къуажэ цӏыкӏухэм клуб. Нэхъ къуажэшхуэхэм дворцы культуры. Къалэм хуэдэу. Абы нэмыщӏкӏэ зоологический парк. сабийхэм ялъагъуну а хьэкӏэкхъуэкӏэр фӏыуэ зэралъагъур сщӏэти музыкальный театр с оперой балетом и опереттой уэри иджыри северный кавказым ахуэдэ театр щымыӏэ ди дей хуэдэ сэ министерствэм сагъэкӏуа нэужькӏэ существовать зыщӏу щыта коллективхэм я щытыкӏэ я состояниер зэзгъэцӏыхуа фӏыуэ. Дэ диӏар абщыгъуэ государственный ансамбль песни и пляски жери ансамблыфӏт, ауэ нэгъуэщӏ зы къэрал бгъэкӏуэну ауэду хъунутэкъым. Аргуэру вносить сщӏа предложение а ансамблыр расформировать щӏыуэ.

Абы создавать езгъэжьа кабардинкэр. Фӏыуэ ищӏэт кавказский, кавказской хореографиер. Кабардинкэм къимыкӏухьа щыӏэкъым. Дэнэ дыкӏуами щэ уракӏэ дэ браво, браво, браво кабардинкэ жаӏэу. Мазищ дыщыӏэну дагъ дагъэкӏуащ Америкэм, Латинскэ Америкэм къэлъэӏуащ оттуда. Мазиплӏрэ махуэ пщыкӏутӏкӏэ даӏыгъа дыкъамыутӏыпщыжу. Планымкӏэ предусмотреть ямыщӏа къэрал гуэрым къикӏхэт. Нэгъуэщӏ дакӏуэ дыкъагъуэтти, къытщыхьэт. Дыкъамыутӏыпщыжурэ мазиплӏрэ махуэ пщыкӏутӏрэ дыщыӏа ди республикэми, ди Совет Союзымикӏ, нэгъуэщӏ къэралхэми, зы ансамбль щыӏакъым а Кабардинкэм. И географие апхуэдизу зиӏэу. Бгъущӏ гъэхэм псоми зэрытщӏэщи, Совет Союзыр къутэжауэ щытащ. Урысей Федерацэм хэту Къэбэрдей-Балъкъэрым и ӏуэхур къызэрекӏуэкӏами, гъэщӏэгъуэн куэд хэлъщ. Совет Союзыр щылъэлъэжа зэманым щыгъуэ, куэд щӏэныгъэм щыщ цӏыху куэдым жаӏэт Урысей Федерацэми ар дыдэ къыщыщӏынущ жаӏэу. Иджыри пэжу уеплъымэ, ахуэдэ зэман къихуауэ щыта щхьэхуэу регион зыбжанэ, дэ дэ щхьэхуэу дыпсэуфынущ жаӏэу. Псалъэм щхьа Татарстаныр. Татарстаныр псом дей донору щыта. Донорым къикӏыну езым Москвам ахъшэ къримыхыу, езым ириту Ахуэдэу щыта Татарстаным нэмыщӏ инджыри зы щӏыпӏэ бжанэ ахуэдэу яхузэфӏэкӏыну, езыхьэр псэуну яхузэфӏэкӏыну ахуэдэу мыхьэнэ яӏэу, ауэ ахуэдэу къэмыхъун щхьэкӏэ Москвам сыт хуэдэ условиери иду, сыт хуэдэ условиеми дызэгъусэу дыкъэвгъанэ, фыхуейм Республику фыкъыхыхьэ, фыхуейм областью фыкъыхыхьэ, фыхуейм краю фыкъыхыхьэ, жери апщыгъуэ псори имыутӏыпщу иӏыгъын щхьэкӏэ, ахуэду къахуиду псоми хэт сыт хуэдэ статус хуейми, ахуэду зригъэпэщыжауэ щыта. Северный Кавказ и нэхъыбэ псори республику дыхыхьауэ щыта. Договор о разграничении полномочий жери. А договорымкӏэ Къэбэрдей-Балъкъэрым езым гражданствэ жыхуиӏэр иӏэу, арикӏ къэралыгъуэм и ӏуэху лъапӏэхэм щыщщ, къыхэкӏыну хуиту, конституцие щхьэхыу езым иӏэу, Ахуэдэу къригъэжьауэ щыта? Псори щӏэныгъэм теухуау узэреджэныр федерализм жаӏэри ахуэдэ зы къэралыгъуэ зыхэтыкӏэ щыӏэщи, федерализмым дыхуэкӏуауэ щыта япэ дыдэу. Федерализмыр къызэрыщхьэщыкӏыр субъект къэс щхьэху и ӏуэху субъектым и кӏуэцӏым и ӏуэхур зэрызекӏуэкӏын хабзэхэр езым къищтэжыну хуиту, ауэ сэ сщӏэрэ международнэ аренэ жыхуаӏэм щыхэкӏым де абы щыпсэлъэным, къару нэхъыбэ яӏэн щхьэкӏэ псори зэгъусэу международнэ аренэм къэпсалъэу ахуэдэу зэрыщытар. Москва къару хуэм-хуэмурэ нэхъ къару игъуэтыху. республикэхэм нэхъ я хуитыныгъэр нэхъ мащӏэ ищӏурэ, хуэмурэ ахуэдэу къекӏуэкӏа, къыщӏекӏуэкӏарикӏ субъект зыбжанэм хуитыныгъэ къратарщэ, езыхьэм я цӏыхум щхьэкӏэ къамыгъэсэбэпу, Элитэ жыхуаӏэ гупыр элитэм нэхъ къигъэсэбэпурэ ахуэдэу къекӏуэкӏыу щӏидзати, псалъэм щхьэ зарплатэхэр дахэ-дахэу ямыту, хабзэ дахэ-дахэу щымыӏэу, цӏыхур зыхъумэныр, цӏыхум я щхьэр езыхьэм яхъумэжыну ахуэдэу къапыщылъу, зыхъумэжын органхэр, зыхъумэжын структурэхэр дахэ-дахэу мылажьэу ахуэдэу япэрей зэманым щытурэ ахэр зихъуэжын щыщӏидзэм Москвамикӏ нэхъ и ӏуэхур нэхъ быдэ, нэхъ къэралыр нэхъ нтӏэ зытеувэну ищӏыну хэту Федерализмыр нэхъ мащӏэ ищӏа. Къапщтэмэ, дэ республику дыкъэна, щӏэныгъэм ахуэдэ къэрал зыхэтыкӏэм зэреджэ асимметричная федерация жыхуиӏэ. Асимметричнэ щӏэхъур зыр республикэ, зыр область, зыр край, Ставропольский край, Краснодарский, Московская область. Кабардино-Балкарская республика щхьэхыурэ щытщ. Республикэр къэрал щхьэхуэм нэхъ пэгъунэгъуу щытщ, ну, кӏэщӏу жыпӏэмэ. Краим къикӏыр зыгуэрым ухэту жиӏэура, зыгуэрхэм уащыщ жиӏэура. Республикэ жиӏэм щхьэхуу укъэралу, ну, нэхъ кууэ дыхэмыхьу кӏэщӏу жыпӏэмэ ара зэрыщытыр. Республикэм Езым гражданствэ иӏын хуейуэ щытщ республикэм, езым и Конституцэ иӏын хуейуэ щытщ республикэм, и щхьэхыу и ныпыр иӏын хуейуэ щытщ, ну, абы пыщӏа ӏэджи. Къэбэрдей-Балъкъэрыр псом дей Кавказым щхьэхыу, дахыу, ябжу щыта. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщекӏуэкӏыр Мыбыкӏэ дэ ди гъунэгъухэр нэхъ къаплъу, дэ тщӏэм еплъу, дэ зэрызытщӏым хуэдэу езыхэми защӏыну щапэ къыттрахыу, псом дей ахуэдэу къекӏуэкӏыу щыта. Игыстуи къыдэплъу жыпӏэ хъунущ, къызэплъэкӏыу жыпӏэ хъунущ. Дэ дэ дэ зэрызытщӏым псалъэм щхьа мес мо Тыркум псори щыжам щыгъуэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Тыркум ахуэдэ дыдэу занщӏэу езауэу щӏимыдзу мис игысту къекӏуэкӏа ӏуэхура сызытепсэлъыхьэ. Къэбэрдей-Балъкъэрыр Тыркухэр адрейхэм Псори зыхуащӏу, псори ирахуу, студентхьэр ирахуу ахуэдэу щыта. Дэ, дэ ди университетым къапщтэмэ, Тыркуми деӏусаӏым, иджыри я ӏуэху зыпыдудаӏым, джыри нэгъуэщӏаӏым. И мис игысту къэралитӏыр зэныбжьэгъу хъужащи, дэ пэжу тщӏауэ къыщӏэкӏа къапщту щытмэ. Дэ дэ къытпэщылъыр ди нэхъыжьхэм я пщӏэр дымыгъэкӏуэду, ди ди гъунэгъухэр къызэплъэкӏыну, дэ ди дежкӏэ къеплъэкӏыу щытыну тхузэфӏэкӏын хуейуэ ара псом нэхърэ нэхъапэу сэ къэслъытэр. Ахуэдэу щытын щхьэкӏэ игысту тӏэкӏу нэхъ псынщӏурэ зэманым нэхъ зедгъэкӏуурэ зытхъуэжын хуей. Псалъэм щхьэ щӏалэгъуалэ мы къэралыгъуэ ӏуэхум хуэлэжьэну щӏалэгъуалэ нэхъыбэ къызыхэшэн хуей. Щӏалэ губзыгъэ, щӏалэ зытет, щӏалэ лэжьэфын, хузэфӏэкӏын. щӏалэ куэди утечка мозгов жыхуаӏэм хуэдэ дыхуэкӏуауэ хэт хамэ къэралым кӏуауэ щыӏэщ, хэт мы къэрал кӏуэцӏым, ау Къэбэрдей-Балъкъэрым хуэмылажьэ ахуэдэу я ӏуэхур тэмэм хъуауэ, тэмэму лажьэ ахуэдэу куэди доцӏыху. Аращи, игысту зэманым зедгъэкӏуу псынщӏэ-псынщӏэу щхьэхыу дэ ди лъэпкъыр, ди бзэр, ди хабзэр тхъумэжыну федеральный законым ахуэдэ возможность къует. Ахуэдэ возможность къыщит, къыщиткӏэ псалъэм щхьэ Тыркум япэм къариту щытаӏым а Тыркубзэкӏэ фӏэкӏа упсалъэ мыхъуу, сэ сщӏэрэ, тырку хабзэ фӏэкӏа зепхьэ мыхъуу. Дэ ди ӏуэхур щынэгъуэщӏкӏэ ахэр къэгъэсэбэпауэ, мыдей щхьэхыу дызыхыхьу, дызыгурыӏуэу, псынщӏэу адрей регионхэм нэхъ нэхъ псынщӏэу зыкъэтӏэту, нэхъ дахэу зытщӏу, ди зыхэтыкӏэр Ди хабзэхэр къэтӏэтыжрэ ахэр япэ идгъэщу тхузэфӏэкӏыу щытмэ, япэм къызэплъэкӏыу зэрыщытам хуэдэу ахуэдэу тхузэфӏэкӏыну къызолъытэ.